ndị ọma ndị Igbo na-ege ntị ana m ekene unu n'ebe onye ọbụla nọ ebe ọbụla i si na-ege anyị ntị ebe ọbụla i si na-ekiri onyonyo nke Igbo channel n'ụbọchị nke taa anyị na-asị ka ọ dịara gị na mma ị ma na ụbọchị nke taa onye anyị na-ewetara unu na ihe anyị na-ewetara unu bụ ihe anyị chọrọ iji wee wedata ọbara mgbali elu ọnọdụ dị n'ugbu a na-ewetara ndị mmadụ ọtụtụ mmadụ n'ebe dị n'ala Igbo ọ na-ewute anyị otu ihe si wee dị mana ị ma na a ma nji mgbagbu wee ghara ọgụ n'oge dị otu a ọ na-abụ eh, a sị na anụ gbaa ajọ ọsọ a gbaa ya ajọ egbe n'ụbọchị dịka ụbọchị e nwere eh, n'oge nke taa ihe niile kpọdoro isi n'ala agụụ dị ọtụtụ ihe dị iche iche iche na-eme ma oge ọ bịazịa o nwezi ihe na-eme mmadụ obi aṅụrị ị chọọ n'elu chọọ n'ala o nweghị ihe ị ga-afụ otu a ka ụdịrị ọnọdụ a ka m nọ na kanada ị ma echekwa na ọ sọsọ na na sọsọ na ala igbo ka ọ na-eme na kanada ebe m nọ otu ụbọchị m nọ n'ụnọ o nwechaa otu ihe si wee dị ụmụ ihe coronavirus a na ọrụ adịghị ọ na-asị a- imogo m bịa that is asị m that is agwala m unu unu ga na-emere m ebere ana m agba mbọ ka m na-asụ sọsọ igbo mana oge ụfọdụ ọ wụkwa na um, asụbata ngiri igbo a unu a try-a ghọta na kanada ebe m nọ ebe m na-eche ihe mụ na ụbọchị ga-eme m wee fụ otu nwa amadi a amadị m onye zitara m ihe onyinyo a mana ihe onyinyo a egechara m ya mbọsị ahụ ee m wee sị na mba na mmadụ niile bụ ndị mụ na ha na-ayị na aga m achọ ka onye ọbụla fụrụ ihe onyinyo a m wee zigara ya onye ọbụla bụ onye ọbụla m ma ihe onyinyo a aga m achọkwa ka ị fụ ya mana ọ wụwadị nke ahụ m kiriri mbọsị ahụ bụ ihe m ga-egosi gị mana abịazi mụ na onye ahụ bịa matazịa matazịa n'ebe dị iche nwa amadi a tupu m kpọpụta ya ka unu fụ ya achọrọ m ka unu fụ ka m tụpenye unu obere azụ ka ị wee fụ ụdịrị ihe bụ ihe nwa amadi a na-eme na e wee nachitazịa azụ wee gosi unu nwa amadi a eh, unu wee ghọtazie onye ọ bụ ka m bịa ka m just ka m gosi unu ka m gosi unu ihe nwa amadi a ee nwere ike imenwu ee just ka m gosi gị lee anya ka ị gwa m ma ihe a ụdịrị ihe a ọ na-amasị gị maka ọ wụ ụdịrị ihe anyị ga-ewetara gị n'ụbọchị nke taa na gee ntị mmadụ kpọrọ gị bịa taa azụ ga-akwa aka abụọ damis onye nwe dị azụ ga-asa n'ahụ akwa ya maba na swimming pool gwuo mmiri gị chee na mmadụ niile sere tattoo sheshi ụfọdụ ụwa ụgwọ ụfọdụ onye apịara ha afịa ụfọdụ koboko ụfọdụ ụwa ha na-atara ha ata ụfọdụ ụwa ha mara chi meet my wife don't you know her ọ kwa onye mụ na ya dị sharp o nwaanyị jọọkwa njọ no introduction ọ bịakwa gị n'akụkụ pụwa jụọ gị onye ọkwụna onye ga-akọwa ọkọla isi azụbụike nna ya wụ onye mụ na ya bi la ụlọ adịghị ama ama ehe kịta ka a kpọbata nwa amadi mc ọnkụ o na-akụnụ aka na-akụnụ aka dịka onye a na-abata mc ọnkụ o Ee, nna m oko kadet kara aka ọ sị na m kara aka kee ka m ga-esizi kaa aka akara m aka aka ị wụrụ biscuit ị wụ crackers ị wụrụ ala ị nọ na site ị wụrụ ose ị wụ danjarawa ị wụrụ ibi ị wụrụ ibi ị wụ size forty a na-ebugharị step ị wụrụ ndị ntọrọ mmadụ ị wụ Osisikankwụ ị ma ụtọ ụtọ cell wụ aka ntị ezigbote aka ntị asa gị agị a na-emepe gị ụtọ prison ụtọ prison nwekwara kọrọkọrọ Ehe. Ụ- ụ- ụtọ ụtọ village wụ ọhịa na ụmụ nn- ube nnụnụ ee ụtọ township wụ ọkụ ụtọ township wụ ọkụ Mm. ụtọ Lagos Mm. ụtọ Lagos nga ngagharị chi bọọ onye ọbụla ma ndị ji moto ma ndị ji ụkwụ ebe ebe ọbụla ha na-aga ama m ụtọ ụtọ HIV wụ slim fit

Okay. Alụrụ m nwaanyị na Mbaitoli n'Imo steeti. Okay. MC Keno ka egi si so ebe a ụdịrị ebe a ka i si wee nechaa mụa bụ mụa bụ onye ụmụ ya ne Ọzara onye Nkanụ ị bịa jide m na-akọ m ọnụ ndị ka i ji nechie mụa bụ onye mụa bụ i si na- ị na-akọ m ọnụ na vidiyo gị ị sị ọ dịkwa gị mma Eh, kadet chere m fuo ofu ndụ na ihe na ilife abụghị m na-ajụ ogo ị mala ihe mere bụ na geji emela ewe geji emela ma ndị be anyị sila ka ala acha aja kpụtara na ogolo okwu ị mara ya ihe mere be ndị ma ị ghọtara ya ya bụ ihe m na-efu Eh, eh, gụlụ onwe ogu maara eh, Eh. ị ma na- ị ma na a nyụọ ahụ na bọs Eh. ọ kọndọktọ ka a na- kọndọktọ ka a na-eme accuse yes Mm. yes o nwere bọs o nwere bọs anyị gbara na-eje Enugu steeti Mm. n'ime bọs ahụ amaghị onye nyụrụ ahụ onye ọbụla wee fesia kọndọktọ Yes. na-akọ kọndọktọ kọndọktọ ọ gaghị adịrị gị na mma Eh. ị fụrụ ahụ nke a ị nyụrụ Eh. ị ya-afụ ihe ọma n'ụwa gị Eh. nwoke onye Nkanụ nọ na moto ahụ wee buru the whole problem ah this man go this man nwoke a wee buru nwoke onye Nkanụ a wee buru problem n'isi mm. kọndọktọ gụnụ bụ anyị mere gị kọndọktọ gụnụ bụ mmadụ mere gị ihe ọjọọ bụ anyị mere wee bara unu moto ihe i ji wee sị anyị thank you wee bụrụ ahụrụ bụ ijekere nyụbara anyị ahụrụ bụ ijekere nyụbara anyị gụ na draiva gụ wee pụrụ anụ ọrụ anyị ụnụ anyị gbafụrụ ọhịa ụnụ paakị ụnụ anyị ọrụ anyị nsịsa anyị bịa rịchata kịtịkpa richekwaghị anyị kpa kịtịkpa kpatapịakwaghị anya

ịba ede yi hmm. wee duga yi hmm. be yi ị wụ onye na-akwụ ụgwọ ọ zụrụ azụ ya na-akwụ ụgwọ azụ hmm. maka mmadụ na-abụ jere bank ọ fụ onye ji ego a na-akwụnye akwụnye ị ghọtago some illiterates amaghị akwụkwọ na ihe ndị ọzọ ka ha si na-akwụgharị n'ime bank wee mee ndị nche were kpọọ ha jụọ ha ajụjụ onye nke jikwa na ego a na-akwụ akwụ

Mm. ya nwanne gụ nọ ha ebe a ka ị nọ bịanụ bịanụ nwa onye mụ na ya nọ ebe a bịa ka anyị taa azụ naanị m anya ata nwa azụ atacha nwa azụ a. Mm. ọ bịa bịara buru bowl kwọọ aka na abụ kwọrọcha aka ebe a damis gụwa na onwe gị nwe dị azụ gụwa nwe dị azụ anyị gara gị ga asa na ndị a mmiri na bọket ga asagodo ahụ pụtazi bifo bịa tawa azụ ọ dị very bad agwagoro gị nke mụrụ my wife Okay. agwagwago gị nke my wife me- mere m ka ọnụ m ka nwaanyị ọnụ m m kpọ ka anyị- ka anyị jee taa azụ nwaanyị wee takata azụ ọ kwa ya sị na ọ barbecue ka ọ ya-ata Mm, m chee na ọ na-atabu before mm, na-em- na-atakwanụ nkwobi mm, mụ na ka ndị adụka ka m na-ata nkwobi ma nwa afụ ataghị azụ ya half wee kpọwa m sị m eh, di ihu m sị ehe ọ sị m na ọ ka azụ ndị a dị m sị ya gịnị mere ọ sị m na azụ azụ n'ụlọ

ị na-arazi sauce ya ife e ji wee gba azụ ka ya ghara ụmụ anyị adọka adọ njọba adị gwanụ m maka ndị ụmụahịa maọbụ ndị ndị ndị ndị ndị aba aba a etikwala oge na etuekwu n'ọnụ ebe ndị aba ị ma aba no dey carry last fa anaghị bụ anata ikpe azụ Mm, aba we- aba ka m biburu tupu m bịaba owere mm, okay kidnappers chụrụ m ọsọ n'abanụ okwe Ah. Mm. ịma mgbe a na-emenụ kidnapping Mm. eh, a na-ebe a tụrụ mmadụ Mm, a jụba ndị nwe ya ka e weta 50 million Mm. ụfọdụ na-ana 30 million Mm. ụfọdụ 20 million eh, ihe ndị a na-ana ọ gbasaghị anyị Mm. ọ gbasaghị anyị mm, maka anyị nwa onwe anyị anyị enweghị kidnapping value mm. anyị eki- anyị na ha mana mgbe m ji wee marụ mgbe m ji wee marụ na o rugo turn anyị Eh, ọ dị mgbe a na-arụ mgbe a nabalụ 7,000 5,000 elusef o nwere sometimes ndị keke ndị keke kidnapụrụ kidnap onye gala a sị ụmụnne ya wete La Casera a ga-eji wee taa the gala tupu a na-release-iri nwanne ya ị ghọtago mgbe a ka o ji wee doo m anya sị na onye fụ na arụ ndị afọ m na-asa na eburula m ị ma na ọsọ ka m na-agba ka m gbanata owere ọ agbagokwe m bus mm. mamịrị ụwa ọjọọ ọgbọ m na bus ka m rituo bịa nyụọ mamịrị eh. somebody wee wuru ihe dị ka iron wee tụkwasị m n'onu ebe a anaghị eh. m ahụ ya anya ọ sị m bute olu anwụrụ eh. enyi enyi a na e kidnapụọla gị m asị hil ka e mekwe ya sị m e, ego ole ka i ji ebe ahụ m sị na ihe dị m n'akpa ebe a 4005

nwa nwoke a nwoke a mụrụ nwa na ya na ya adịghị Nwa- nwoke a ndị oshi bịara na- na- n'akụkụ be unu na e nwe oge ndị Ah. oshi bịara n'akụkụ your your place my brother my brother agwara m ị ma a sị na ọ mgbe ọsọ suru ka Mm. nwaanyị otu nnukwu ya-ama ife o merụ onwe ya n'ahịa Ehe. this is my neighbor this is my neighbor anyị niile so na-agba mbọ ihe na-esiri anyị ike anyị na-agba n'etu o wee dụ ka o wee dụ ka the boy bịara bịa nwetatụ nwa ọrụ ndị task force Ee. ma ọrụ ndị task force ndị ike keta orie Ee. Ịfụ na isi ọbụla ị fụrụ ọrụ ị ya enwetarịrị nwa obere ego isi ọbụla ị fụrụ ọrụ ị ya enwetatụ nwa obere ego nwunye ya wee duzie nwunye ya ka ọ na-agọtatụ azụ n'ofe nwaanyị wee na-eri ihe aghara aghara ọ ma na ọ bụ agbachaa ọ naa n'ukwu Mhm. ọ ma na ọ bụ agbachaa ọ naa n'ukwu

wee nọ nke ya na windo hmm. chebere ndị ori wee chebere ndị ori the man aghọtaghị ihe na-eme na room ebe ọ nọ o nee nwunye ya anya ọ dụ ka ọ chịrị ọchị o nee ya anya ọ dụ ka ogbonụrụ egbon and ebe ọ dọdịrị o wepụta isi ndị ori nwere ike gba the man wee

onye mụọ nwa dị mma onye mụọ nwa dị mma ihe e ji wee netara gị nwa na-ebutere gị pampers in cartons esi mkpe cerelac nutrend complan children wears children teddy you know all these things if you have money nweta ego eweta nwunye gị moto mana ihe e ji wee netara the boy nwa seaman aromatic schnapps ose ọjị mmemme ajụ mbaise adọli okwuma goko cleanser dr aladdin seven keys herbal mixture moju powder crude oil

apụra mmiri skep ịhụ last born m ịlụ- ịhụ last born m na nke tọrọ ya nụ obigo ịkwụsịna ihe ụmụaka ga-ahụ vidiyo a ụmụaka ahụ vidiyo after this ama m forgive gị o ikwukwala otu ahụ ikwula otu ahụ ndị mmadụ dịka ndị mmadụ na-akpọ ya ndị mmadụ na-akpọ ya na phone ama m na ya mere ihe a ji chukwu emeela ihe

corona halọt eh, a nọ n'ime ọrịa corona halọt ekwughị mmadụ m na-ege news ka m madụ ma enwetago vaccine nwa dịka esi ekwukwanụ n'asụsụ bekee hmm. ọgwụgwọ ya hmm. ụmụ m naabọ ịgbarụ gbabata na parlour hmm. ama m ihe na-esere ha naabọ nke ikpete m azụ na nke tọrọ ya eh. wee wuru thunder ụmụazị wee wuru thunder ma ọ wụ na m gbasiri ike na mmadụ ụmụazị ji thunder chọrọ iwepụ ndụ m nke wee wuru nwoke

o nwe ife ọtụtụ ị ga-azụ ya hmm. ị bịa na-agba ya e, enye ya sọ mmanya mmanya ka ọ ya bụ ọnụtọ ọ bụ na mmanya dị ya n'anya i wee gwuo egwuregwu ka o si wee sọ hmm. na-agwazo ife ọbụla ị nyekwuru nwaanyị ka ọ ya enye gị returns ije ite ka nwunye gị atụ wee nyebe ya sọ ala ala e, mmanya mmanya ịlọrụta sọ ala ka ị ya aṅụkwa maka ị nyere liquid liquid ka ọ ya enye gị returns ị ghọtara mana ọ na-abịa dịkwu njọ mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ịbịa ị na-emeru nwunye gị ka obi dị ya mma ị na-eme nwunye gị ka obi dị ya mma ịbịakwa ka nwaanyị iji ego gị wee nụ ka ị gwusa ya egwuregwu ọ na-akụchapụ aka ọ mgbe a ka nwoke na-ebido okodo onye na-ala nsị a eso na ngụ ka ọ bụkwa nọ n'udo dị ka ọ bụrụ na egwuru gị igwu egwuregwu ịghọtago ka ọ na-ezuzu ihe a eso na ngụ ịghọtago ị na-arịọ sọ arịrịọ na ọkwa na ịbatara abalị ịbatara abalị nwaanyị si gị

a na-eji aka asị ka ere pụọ adịbe m repụ kesi n'owere ịbụsị onwedu ka isi wee asị na na ire pụrụ nwaanyị onye owere ya ọyị ibinie ọ na-abara gị ego onye owere so ọ- ya ya ọwụkpara ya ọwụkpara epụ nna ọwọrị ya ọwụkpa nke nna ọrị eche m sa nna mara na peji ere epụ mmanụ aka nna adọghị ụdọ esi ọkwado nwa

thank you so much a hapụ gị ebe a ya two hours two hours ma kwụsịrị ihe a anyị ga chere ịma ịma onye onye ṅụrụ ihe onye ṅụrụ ihe si na ọkụ ala mma anaghị atụ ya ụjọ Okay. ihe na-atụ ya ụjọ bụ- na ihe na-atụ ya ụjọ nke fada na-abịa sị n'ebe ebe ebe ebe n'ebe ebe a na-atụ ya ụjọ na ọ bụ ọkụ ala mma na- na-atụ ya ụjọ n'ebe ebe ebe ebe ịmakwa na ejere m ile bọọlụ ee Chelsea Chelsea and Arsenal mm. ka ya some years ago mgbe Mourinho na-ekochi Chelsea mm. eh, Arsene Wenger ka na-ekochi ndị Arsenal mm. ya ka m na-ele bọọlụ bụ Chelsea and Arsenal amaghị m na onye nọ m n'azụ na the boy aṅụọna o wurule igbo wee nwụsa bren ya ibu na mama ọ nwụkwuru nọkaụt

ọ sị mgbe a gbagidere bọọlụ sekọnd haf achọwa ọgwụgwụ the boy wee kpọzie m nke e Ewo. nọ nọ ndị Chelsea na ndị Arsenal Kwuwe. ọ sị m ele ndị yi blu ele ndị yi blu m sị ya na ọ Chelsea ọ sị m eh, eh, ọ sị m eh, what of onye yikwana yelo na-agbagharị n'etiti field

sị ya mba na onye a Mourinho kochi ndị Chelsea na ọ Mourinho hmm. nwanne ịma na the idiot jụwa m ole ole ka a na-agba m sị ya na a na-agba ziro ziro ya sị m ele ndị bu ụzọ nye ziro mgbe a ka m ji mara na the boy aṅụọna nọkaut ndị mara hapụ ya lawa ya na-akpọ m ya na-akpọ m ya na-akpọ m arụba arụbere agbara m ọsọ ya sị m arụbere agbara m ọsọ m sị na o nweghị ọsọ m na-agba ka m nyụọ mamịrị ya sị m ịma ihe m ji laik ya gị ị wụ onye bọọlụ kpọtakwa ịmara kochi nwa anwa tiba aka na maachị a John Cena ga-enye goolu mgbe a ka m ji mara na the boy aṅụọna nọkaut mba mba mba ọkada alawa ofu ịma kadet yes o chidi ehe ịgbara ịma ṅụrụ ya adị m agwa ụmụazị ana m agwa ha ị na-aṅụ ihe na-ahọpụ mkpụrụ ya ị na-aṅụ ihe a na-ahọpụ mkpụrụ ya Ee. ọ mkpụrụ ya na-adị agba ta tata tara tata tata na-agbapụcha akọ na uche kee ka mmadụ esi wee ṅụcha anwụrụ Ee. mmadụ eji wee sechaa anwụrụ sechaa anwụrụ na-achọ achọ foonu foonu o ji n'aka na-achọ foonu ya achọ O- o jikwe foonu a n'aka na-achọ ya na-aba ka ka mmadụ ya esikwe zuo fon m ji bịa ya nna ya ara agbaala m ya bọị ya gbanye ọkụ the fon were na-achọ the fon fon arị nga ya n'aka the fon arị nga ya n'aka ya epickikwa the call na-aba nna eh, nna emega agbaala m fon m na-efu obi adị m mma fon m na-efu the same fon ọ na-ata ma bụrụ na ka m ka m lee- gaa lee m shiwere n'ọkụ Ah, I'm so old. Biko, um, achọrọ m ịjụ gị ọtụtụ ihe mana kịta ka m jụọ gị onye chọkwanụ onye chọ ka ị bị- bịa um, mee ihe obi aṅụrị dịka na ihe ị na-eme kedu ka ha ga-esi wee nweta gị biko Ee, ị chọọ na arụ ka ọnkụ o bịara gị mmemme Mm, ma ọ bụ n'ala bekee o mm, ma ọ bụ n'ala Igbo anyị maọbụ ebe ọbụla anaghịkwa m abịa Zambisa anaghịkwa m abịa ugwu Awụsa if ị chọkwa na-akpọ anaghị m abịa kpọọ m n'akara igwe m ị marụgoro Nigerian code plus 234 803 ka m tinye ebe a

ngwanụ um, achọbụrụ m inye- a- achọbụrụ m inye gị akaụntụ nọmba but okay hapụ next time nyekwa m akaụntụ nọmba o a sị na next time gị nye m akaụntụ nọmba kedu akaụntụ nọmba gị Ị dị- ị dị ready ị dị ready mana kpọkwa ya ebe ahụ dị ya ya da amacha kpọọ ya kịta mgbe mgbe ị dị ready ebuhọ m ya n'isi okay aga m eje aga m eje weta ya ka m nye ya hapụ ama m ihe m ga-eme aga m emeta yes yes because eh, eh, ihe anyị na-eme ma eh, nwanne m nwoke ihe anyị na-eme na ọwụ ezigbo aka ọrụ ka ị nwere and um, ebe ọ nọ wee tọọ m masịkwa m nke ukwuu bụ na i ji asụsụ Igbo wee na-eme ihe ị na-eme wee were ya wee na-akwalite omenala Igbo na asụsụ Igbo o nwe ndị akwụkwọ nsọ sị na ihe ọbụla aka ọrụ gị akpọpụta gị n'ihu ndị eze na n'ebe a ga-emekwa a mara gị ama ekpere m n'isi gị bụ na ihe anyị na-eme na chukwu ga-esi n'ihe ị na-eme wee gọzie gị ebe pụrụ iche ihe a m na-agwa gị bụ eziokwu ihe anyị na-eme ọ ga-eduga gị n'obodo dị iche iche a ga-anụ afa gị n'ebe tere aka na mba dị iche iche n'ụwa niile gbaa gburugburu eh, chukwu na ga-ebuli gị enu ahụla m ahụla m i nwere ezinụnọ nwee ezigbo nwunye nwee ụmụaka na-agba mbọ na-azụlite ụmụaka gị gị na ndị ezinụnọ gị ị na-agba nnọọ mbọ otu ike dị gị chineke na ga-agọzi gị n'ebe pụrụ iche ọ masịrị anyị ebe dị ukwuu otu i si wee bịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa anyị makwa na ọtụtụ ndị mmadụ ma gị ọfụma ọfụma ọ ga-amasị m ma i kelee ha ka anyị wee wee nwee ike anyị kpọta gị mbọsị ọzọ ka ị bịakwa bịa mee anyị obi ụtọ mana anyị ama nyecha ihe niile kịta anyị ga-akwụsịgodi n'ebe a so kenere m ndị bụ your fans ehe, na ndị bụ ndị na na-akwado gị ka anyị wee mechizie ọnọkọ anyị nke ụbọchị taa ee igbo ndị ọma m ji eme ọnụ asị m mmiri atala ma azụ anwụna ee nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ ee ndị igbo niile nọ na mba dị iche iche mana ndị nọ na obodo naịjirịa ma ndị nọ na mpaghara afrịka dị iche iche ma ndị nọ obodo oyibo ndị nọ kanada ndị nọ germany ndị nọ us na ebe niile dị iche iche n'ụwa, a sị m na ọ ga-adịrị unu na mma. Obodo ọbụla i jere ma ị fụghị onye Igbo, nwanne gbaa ọsọ ebe ahụ na o nweghị ihe na-eme that place. Ọ ndị Igbo ka e ji aga. Amamihe ndị Igbo na-edu ndị Igbo. A sị m na ọ ga-adịrị unu mma. Afọ ukwu niile awụghị ego. Ụfọdụ afọ wụ fibroid, ụfọdụ wụ tumor, ụfọdụ ndị erikwere ego transformer na village. Ụmụnna sụọ ọfọ sị na afọ riri ego a na ọ ya ha adịrị ya mma afọ a na-eto. A sị m ife ọbụla onye na-eme ọ ya adịrị ya na mma. Unu ya gbata akụ rie akụ, iyi akụ anaghị eri unu. Hmm? onye ọbụla chetara unu onye ọbụla chere unu echiche ọjọọ ga-anwụ onye ọbụla unu chekwere echiche ọjọọ ga-anwụ maka o metere ihe ọnwụ so ọ ga-adịrị unu na mma nnọọ mgbe ọzọ m ma-abịa ka mụ na unu nọdụ wee kọrịa ọfụma ndewo daalụ o daalụ nwanne m nwoke daalụ n'ebe pụrụ iche o ka emesịa ka emesịa ee. igbo ndị ọma na-ege ntị unu afụgo na onye anyị wetara unu n'ụbọchị nke taa bụ mc uncle o MC Uncle O ọ bụ onye ma ka e si eme mmadụ obi obi obi ụtọ Em, ihe ụfọdụ bụ ihe o mekwa anyị ga-etinye ya na na Igbo Channel ọ ga-abụ oge ọbụla ọ dị ka a ga-asị na na nwere ka i si na-eche na o nwere ka i si na ọnụ ọnọdụ dị aṅaa ị ga ga-apịa aka n'ihe onyonyo ahụ anyị na-egosipụtara unu na Igbo Channel ọ ga-eme gị enwekwa obi aṅụrị nwee obi ụtọ a na-ayọkwa gị ka ị na-akwado anyị n'Igbo Channel na mbọ anyị na-agba iwepụtara unu ihe gbasatara asụsụ Igbo na omenala Igbo ọ ga-amasịkwa anyị ma ị na-enyere anyị aka na-agbasakwa ozi banyere ee Igbo Channel ma ọ bụ e nwere onye ị ma bụ onye na-asụ Igbo na onye ihe gbasatara Igbo na-amasị ọ ga-adị mma ka i zitara ya i zigara ya ozizi gbasatara Igbo Channel ka o wee nwekwa ike ịdị na-ekirikwa ihe nkiri anyị na-etinye ebe ahụ ihe ndị na-akụziri anyị ihe ihe ndị na-eme anyị obi aṅụrị anyị ga na-eweta o nwere ihe ndị ụfọdụ anyị mechaa anyị esechagoro ya kwadochaa ya anyị ga-ewetara unu ya bụ ịpịa aka n'ebe ebe a kpọrọ ị ga-ahụ ebe e sere akara Igbo Channel ọ na-acha mmee mmee na ebe a n'akụkụ ebe a n'isi ebe a ị fụ ihe ihe ihe akwụkwọ ndụ ndụ a ebe ọ na-alụ aka i je ebe a ị ga-afụ akara Igbo Channel na-acha mmee mmee ị lụ ya aka ebe ahụ ọ ga-awụ ya bụ na i mego ihe a na-akpọ subscribe o nweghị onye na-ana gị ego ị ga-ebinye aka ebe ahụ n'efu o nweghị onye ga-ana gị ego ọ ga-eme anyị wee nwee ike ịdị na-agbasa ozi a ọfụma ị nụgo ngwanụ um, anyị ga-akwụsịzi ebe a wee kenee gị nwa bụ onye na-ege ntị na gị nwa bụ onye na-akwado anyị wee yọkwa gị mbọsị ọzọ ka ị bịakwa nọnyere anyị n'ogige Igbo Channel nke anyị na-ewetara unu na YouTube ngwa ka e mesịa o ka ọ dị mma